Yeah. Eh, now I want call my name so that you know where it is coming from. bịa enyi bi- onye- onye- olee onye olee onye burule onye pikiri kọl a ikiri ikiri ikiri e- e- ele- e- elee ebe uru ọnwụ nọ ee bịa ikiri ụjọ na-atụ gị m na-akpọ uru ọnwụ gị wee buo kọl ya so uru ọnwụ sị gị na gị gwa m nọ kama were fon nye ọsịsọ ị wụ onye iberibe ozu nri ka gị nwatakịrị ka nne wụ nnọọ ezigbo onye aparị nnọọ ee so ụjọ atụ gị nnọọ u- u- u- u- uru ọnwụ e- asị gị na gị- na- na gị buo kọl ya kama nye ya fon m kwuoro ya ọsịsọ nọnsens ee uru ọnwụ bịa uru ọnwụ lee ka m gwa gị ee ka m gwa gị nke wụ eziokwu ee anọ m na anọ m na aka ikwu ọtụtụ okwu this early morning I- just my sister just kpọpụ m na ee after kpọchakwara m anọ m na aka ịbịa agwa gị na na m agara gị ije because agala m dị ije already ee so ihe m na-eme ka ị mara ahụ just chirizi aka na aghọrọ ihe ga-eme gị na in the next one hour so so upon na nwanne gị nwoke wụ di my sister nwụrụ elibedi ya ọ ka nọ na na mọchụarị a na-ekwusi ndị ndị mọchụarị kpara ya na ebe eweta ego fre na na- na i werela ụkwụ gị gaa n'ụlọ my sister gị eburu moto ya na ya moto na moto nwanne gị moto nwanne gị nwoke nyere gị- zụtara ya imoto nwanne m nwaanyị sọsọ moto ahụ ị ma na nwanne m nwaanyị na-arụ na bank ị wụ onye aparị So ụjọ atụ gị gị eburu moto ya gị buru moto ya n'elu ya kwa gị gwa ya na ọ ga-alụ gị ma ọ na ya esi n'ụlọ ahụ apụọ bịa uru ọnwụ ọ- onye na-alụdị gị ịsa- ị sala ncha ee ịsa- ị sala ahụ i tela ude ee na m chere ka i kwuo ụka kama mechọọ na enweghị ihe m na gị na-ekwu ihe m na-achọ ime ka ị mara wụ omenala ndị ebe omenala ndị mmụọ omenala anọkwa m na nke omenala don't worry ee o- o- omenala ka ị chọrọ akpa ya. omenala ka m ji gara gị ebe m na-agara gị omenala so ezie gị so ụjọ atụghị gị gị ebe nwaanyị nwaanyị nwaanyị di ya hapụrụ ya with ụmụ seven ha na-ata ahụhụ na ha nwaanyị na-ebe akwa na-calculate otu ọ ga-esi akwụrụ m ụkwụ ụgwọ skuul enwe otu uru ọnwụ uru ọnwụ na eburule moto a na ị ga-ebughachi ya M- a- ayọgha m gị ayịyọ ayọgha m gị ayịyọ ọ ya mere m ji na-asị gị that na na ị ga-ahụ eh, eh, eh, eh, n'ọ- n'ọ gị na-asa moto ahụ mmiri mgbe nwanne gị dị ndụ nwanne gị ma nwanne gị dị ndụ nwanne gị ka ị ma na nwanne gị enweghị ọrụ Ọ- ọ- ọ- ọ- ọ nwunye ya nyere ya aka kpọọ kpọọ kpọọ my my my my father enye enye your brother ọrụ ee ihe mere ihe mere nwanne gị wụ ihe mberede ọ nweghị onye enweghị onye gburu ya ma ọ gịnị ọ wụ ọnwụ anyị nwa nọgakwa n'uju maka na nwanne gị nwụrụ but uru ọnwụ ị wụ nnọọ ezigbo onye iberibe nnọọ ama echekwa m ị ga-aba uru ee na ị sịgazi moto ugbu a na ị chọgazi ịnya moto ọ- ya wụrụ nwunye nwanne gị ka ị chọga omenala ka omenala mmụọ omenala gwa gị otu esi akọ ji akọ ede ee uru ọnwụ lee uru ọnwụ ihe m nyere gị one hour in fact ọ wụ m nyere gị one hour ebe m gara sị na m gwa gị na ihe enyere gị one hour ọ ka- ọ kara gị mma ọ sọ gị bulata moto ahụ ọ sọ gị ebulatala ya elichazie nwanne ahụ just kwụra nwanne gị ugwu elichaa ya m amara ihe m ga-eme mee gị ya na ebe m- ihe- ihe- m amara ihe m- ebe emepụtara gị ee m amazi ihe m ga-eme gị but mara ihe ga-adịrị gị mma na ndụ gị aka gị eru property my sister di ya hapụrụ ya ya na di ya kpakọrọ isi ọnụ kpata n'ụwa hapụ ya ka enwee ike zụọ ụmụ those five boys and two girls ahụ I don't want ka ha taa ahụhụ uru ọnwụ ị wụ ezigbo onye iberibe ama m onye gụrụ gị uru ọnwụ ọnwụ ka ị ga-ebu ụzọ anwụ before gị na-eri uru ọnwụ onye ọbụla ara agbachikwa gị ntị there idiot dị ka gị ozu